uh, I continue in this, I may, um, in one way or the other, add um, uh, English words or even pidgin uh, to just uh, make uh, my message and speech flow effectively well. So, uh, my name is Okachukwu Okorie. Uh, ọtụtụ n'ime unu ma ndewo ihe m ji na-asị ka m mechara obere eh, broadcast a wụ maka okwu akpụ n'ọnụ eh, mm, ọ dịka a na-ekwu ya dịka eh, egwuregwu ka a na-egwu mana anyị na-ahụ ihe na-eme we've seen what is happening where we do come from anyị na-ahụ ka agwọ si nọrọ n'akịrịka uh, whatever happens uh, anyị ga anyị ga-akpa agwa ọ ihe eji asị mgberede nyiri dike mgberede ka ejikwanụ ama dike uh, anyị anọghị n'ọchịchị mana ndị nọ n'ọchịchị nọchitere anyị anya anyị ahụgo na ha agaghị eme ihe ọbụla anyị lewa ha anya anyị ga-efu efu and ọ dị mma ọ dị ezigbo mkpa maka ndị gụrụ akwụkwọ or maka ndị na-elele ihe nkiri e, movie or maka ndị na-ajụ ajụjụ makwa ndị e, gakwara mba ofesi gara mba niile ndị be anyị nọ mba ụwa niile obodo ọbụla nọ ha nwere ihe eji mara ha nwere akụkọ nke ha before ha enwe independence so history ọ ihe o ji eh, ndị Igbo na-asị na onye njenje ka onye gbara isi awọ nọ n'obodo na-apụbeghị so ya wụrụ ụka wụrụ ilulu ihe m ji ekwu ihe a ee enwere ihe m chọrọ iji rụtụ aka mana ka anyị na ka m na-aga n'okwu a ọ ga-abịakwa m n'isi m ekwuo okwu a ka m ghara ichefu ya mana ọ dị mma na anyị jisiri ike na-eme sensitization a eh, n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime anyị na ndị etinyere ka ha na-emegharị anyị anya na-eme ka ọ dị ka enweghị ihe na-emeni mana anyị na-ahụ ihe niile na-emeni hụkwa na nsogbu nọ ezigbo nsogbu nọ ezigbo nsogbu nọ eh, maka na ihe na-eme na awụ ihe eh, a ga-agba nkịtị anyị ahụna eh, the other day 400 nnụ 400 able-bodied men ejidere ha na Abia state unu ga-ahụ makwa ihe 400 400 well armed men nwere ike itipịa nwa obodo ọwụla ọ wụ na amahụ ka ọwụ unu hụ ihe trailer na-ebubata na-ebubata ju ndị mmadụ nke a hụrụ nke anyị hụrụ what of ndị anyị na-ahụ kwanụ and unu ahụgo nkata niile a na-akpa kemgbe echi ndị police wụ ndị ugwu ndị army wụ ndị ugwu ndị nọ n'ọchịchị wụ ndị ugwu ha bịakwa ha etinye ndị ga na-aracha ha ike ka ha na-achị anyị ọ ihe mere trailer ga-eshi kano shi ebe o shi shi bauchi shi ebe o shi shi borno shi ebe o shi bata n'ime ụmụahịa bata na ọka ga na-ajụ question ọ mean na enweghị security nọ n'ụzọ ọ mean na enweghị ndị sị ha kee ebe unu na-aga anọkwara na lockdown o a sịkwa onye ọwụla nọrọ na lockdown trailer niile unu abịa hụkwa ma dangote truck echi na-asị na dangote wụ eh, the richest man na eh, eh, africa unu ma nke wụ eziokwu mana i- nke gwuru ike wụ na anyị machakwa nke wụ eziokwu anyị a na-ekpuchi ya aka yes a ga-ajụ kedịkwanụ ihe ga-eme kedịkwanụ ihe ga-eme mana dịka m si kwuo ọtụtụ obodo anyị na-agagharị obodo dị iche iche nọ na mba ụwa ọ mmadụ zọrọ ha ọ mmadụ ka eji aga kedịkwanụ ihe anyị ji nwezie mmadụ ọ wụhụ ma gị enweghị ego nwejuo ego ebe niile enwere ndị ji ego ha amaghị ihe ya ji ego eme enwere ndị obodo ji aga onye anyị ga-eji ọ ihe o ji dị mkpa na anyị ga na-agbasa ozi na-agbasa ozi a ka onye ọwụla dị nkwadobe ihe ọwụla ị ma ị ga-eme enweghị ihe i mere dị ntakịrị maka na anyị nwere mmadụ ya dịzie ka anyị anyị nweziri ara na-aṅụ akpụ ebe ọwụla ọ sọkwara gị nọrọ ma ị nọ n'Owere o ma ị nọ n'Ọhaji ma ị nọ n'Ụmụnọha ma ị nọ n'Ụmụahịa ma ị nọ eh, Ibeku

enwere uru ị ga-aba enwere ihe ị ga-eme anyị ga-ebugoro ụzọ na-agbasa ozi a ka onye ọwụla mụrụ anya maka na agwọ nọ n'akịrịka anyị sị na agwọ nọ anyị agaghị ahapụrụ ofu onye ka ọ na-eme ihe niile ụnụ ahụna ka eh, mgbe Nnamdi Kanu mgbe o bidoro ihe ụfọdụ n'ime anyị na-akpọkwa ya aha ọjọọ na-agba na ọ na-eme ka onye ara ọ na-agbarị ọ na-akparị ndị okenye ọ na-eme mana unu lee anya keezi gịnị ma a ga-akparị eh, ndị ọjọọ ndị gị ndị were anyị ka anyị na-agba odibo na-agbara ndị anyị ka mma odibo kee ihe anyị na-emebe ke ụdị protest a na-ebebe kedu ụdị akwụkwọ anyị na-edebe kedu ụdị article a na-edebe kedu ụdị oyibo a na-asụbe gwanụ m ke ụdị ihe a na e nwere ka ị ga-esi gbachara ọga gị e, e, odibo ya ajụ ịsetụlụ gị unless ma i yiri ara yisa ya ara n'ime ahịa ndị ma mgbe i ji agba odibo ndị ọga ibe ya amanye ọnụ n'okwu ma ọ ga-eme ihe mee ihe ka onye ara enweghị onye ga-ege gị ntị ụnụ ihe m na-ekwu so eh, ihe m na-asị anyị ga na-agbasa ozi a na-agbasa ozi a ike agwụla anyị ka a ga-asị ofu ihe a ka a na-akọkwa mba enwere ihe eji na eh, ọkụkọ sị ihe o ji ebe ma egbe buru ụmụ ya ọ ọwụ na enwere ihe ọ ga-eme ma ka ọha nụrụ olu ya maka na eh, ọ dị mkpa na social media anyị ji na-aga na ọ ebe anyị nwere ọnụ ọ wụ ebe anyị nwere ezigbo ọnụ ihe na mainstream media na ahụ newspapers newspapers ahụ amanụ ebe office gị nọ ama ebe ị ga-edistributu ya ama ndị ga-abịa zụọ ya eh, government nwere ike decide ya bịa ebe a na-operate newspaper bịa gbaa ya ọkụ ụnụ ma ka esi eme eh, ụnụ ma ka so this ọ ihe mere eh, eh, social media o nwekwara bad side ya nwekwa good side ya ọ ihe anyị ji eyuzu abịa na social media na nke ahụ ọ dị ihe ndị Igbo ga-emenwu ịgba mbọ onye ọwụla gbawa mbọ ngwa ike keta orie ga-ehụ onye ọwụla achụwa ya n'onwe ya mana abịa mainstream media ị ga-ahụ ewere e enwere ike were laws kpaa kpaa ekete otu esi kpaa anyị ekete ka onye ọwụla mapụwa na east bịawa Lagos Lagos a na-asị a na-abịakwa na na-abịa a na ị ga-ahụ na ndị ndị ofe a na-abazi mba lawanụ lawanụ nke mgbe ọbụla ụnụ a na-aba maka Lagos enweghị onye ji ji anya ọma aga ụka cherubim ma ya wụrụ ka ndị baị si akpara ekete ka anyị pụtashịa ka anyị pụtashịa na ngwuru anyị akpara ekete were iwu obodo tisashịa anyị unu ga-ahụnụ eh, na-ekere steeti na naijiria ọ maka ndị igbo ekere steeti ka anyị ghara ịdị n'otu mgbe a na-alụ ọgụ ekenye anyị sọsọ ofu steeti dọbirishia ụmụ nwanne anyị tinyeshia ha ma na eh, midwest steeti mm, rivers steeti dọbirishia ha ọ wụ ihe ndị ahụ ka anyị ka na-arịa na and unu lee ihe ahụ asị arụ gbaa afọ ya wụrụ omenala arụ ahụ agbaala afọ onye agbọ ga-asịzi ọwụghị onye igbo onye ikwere ọwụghị onye igbo ụmụnne anyị ndị bicha na e, e, e, na ogige na boundary na-asịzi na ha awụhụ ndị igbo ọ wụrụ na ewepụkwa na eh, eh, eh, ndị nọ n'etiti ahapụkwa ụfọdụ ị ga-ahụ ha ga-asị na ha wụ ndị Igbo maka na anyị na-ahụ ndị na-emebisiri anyị ihe na-aghanyere anyị aja na garị na-ere anyị na-ere anyị na-akpọta ndị ọjọọ ka abịa enwebeghị ụzọ a na-eshibe na-eso anyị na-eyi anyị egwu na ọ wụrụ na anyị anyị awụhụ ndị kara obi ọ wụrụ na anyị awụhụ ndị na-emeshi ihe ike ụjọ na-anaghị atụ unu makwa ihe mere anyị some people na-akọ a na-akọ okwu ya dịka ọ ihe o ji dị mma ka anyị nwee ọgụgụ isi anyị nwee ọgụgụ ọ wụhụdị naanị ịgụ akwụkwọ maka na enwere ndị gụchakwara akwụkwọ taa enweghị enweghị ihe ha pasịtara ọwa ọgụgụ isi unu makwa ụdị egwu eyiri anyị a na-eyi a ka na-eyi anyị egwu a a na-eyi o zuru everywhere na-achụ anyị na-achụ anyị na-eme ka anyị ghara ịdịkwa n'otu ka anyị kpọọ onwe anyị asị enwere mgbe m na-eme m na-ama ma na argue with ndị enyi m ha na-asị igbo hetiri onwe ha anyị hetiri onwe anyị anyị mere nke a m asị hapụnụ ihe a na-akọ hapụnụ unu makwa ihe anyị pasịrị through ndị ka gwa onwe anyị eziokwu otu o shi dị anyị lụzuru ọgụ and ndị lụzuru ọgụ nọ ma ihe ha nke anyị ọwụ dị na anyị lụzuru ọgụ na mba ụwa ma ihe anyị pụrụ ime ọwụ ihe mere ha achọghị ka anyị bilie ihe a na-akọ akọ eh, na anyị chọrọ inweta biafra biafra ọwụkwa naanị ndị naijiria ka anyị na-arịa o anyị na-arịa ọtụtụ anyị na-arịa ma mmụọ ma mmadụ na-arịa ma amusu maka na mbọsị ọwụla enwere Republic of Biafra ụnụ ga-ahụ ihe dị egwu ga-eme n'ụwa m na-ekwu ya ma na-ekwushi ya ike mbọsị ọwụla enwere Republic of Biafra ụnụ ga-ahụ ihe dị egwu ga-eme n'ụwa maka na enwere mgbe ọwụla ma na-asị unu lee eh, eh, motto ndị Nsụka University of Nsụka ọ sị restoring the dignity of man anyị ga-emenye ụwa ihere maka na enweghị ihe anyị na-apụghị ime enweghị ihe anyị na-apụghị ime chineke kere anyị n'oyiyi ya nye anyị authority sị anyị eme anyị a na-ele a na-ele aeroplane ya na-efe n'elu ya dịzi ka mmụọ na-eme ya ọwụ mmadụ ka mere ya ndị ọcha mere ya ha akaha anyị anyị abịala obodo oyibo garịcha anyị na ha agụọna akwụkwọ anyị ahụrụ ha ha akaha anyị mma mana ọwụ anyị azọtabeghị ala anyị azọtabe ala nwanne anyị ị ga-ebu ụzọ zọta ala tupu gị atọwa ute ngwalenu ugbu a onye ọla na Twitter anọrọ na eh, Facebook anọrọ na nke a anọrọ ha niile wụcha ndị ọcha ji ya Amerịka maka na ha etinyego satellite na orbit ndị China ebidogokwo nke ha na-arise na-arise and ha shiri ọnwụ ana m ekwu ya ọwụ naanị iburiri akwụkwọ gụọ youtube ha emechana agụmakwụkwọ na ihe ndị a adị easy ịba youtube na ị nwere ike ịwatch history ihe a na-agụ na 4 years gị etake time gụọ ya the only thing that na eh, maybe ị gaa school enwere one or two things ị ga-amụta mana ị nwere ike ịkụziri onwe gị many things from online unu gaa chekere gaa lee nu otu china shi rise ya otu ha shi rise ya from eh, unu na-anụ maka chairman mao mao tse-tung mao na-esobu eh, lenin and karl marx o believuru na ha mana ọ bịara bịa buru ya bubata ya na china ee eh, mee ya otu ọ ga-esi suit ndị china ha dị very ruthless amerịka bịara ka ha menyụọ ọkụ ha mana ha jụrụ ajụ baa amerịka ọgụ mgbe ahụ amerịka ka na-arise na amerịka na-aba mba ugbu a bara mba wụ na eh, eh, ha lụrụ eh, bọmbụ ha bu ụzọ rụọ nuclear nuclear weapon luo ya japan luo ya na hiroshima luo ya na nagasaki egwu adị onye ọbụla ma na a new power has risen germany nyere nsogbu dị very wicked eh, with nazis emenyụọ ha ọkụ america rise ya pushuru bịawa mana enwere ihe ha ji eh, eh, rise enwere ọ wụ ebe ahụ ka m chọrọ ịbanye now so anyị chọrọ republic of biafra na anyị chọrọ republic of biafra awụhụ that na enweghị ndị anyị meghị invade anyị apụla dịka mana anyị chọrọ onyinye ahụ chineke nyere anyị ka anyị nwere ụmụaka dị eme ihe anyị nwere ndị ga-arụ ihe ihe ma facebook ma ndị otu ya the moment anyị zụtara ala anyị atọ ute unu ga-ahụkwa ya ndị ọcha n'onwe ha ma ya ama so ọ ụmụ ihe ndị ahụ ka anyị na ngwa leenụ ha achụrụla anyị bịawa ha achụrụla anyị bịawa a na-ekwu ya na ụfọdụ n'ime anyị a na-akọ nonsense alarm a na anyị na-eblow alarm mana ị hụgakwa ndị nọ na trailer hundreds of able-bodied fighting age na-abata ha ọ bịadụ ime gịnị elee ebe ha na-aga a na-asị almajiri almajiri ọ na-ama ndị wụ ndị almajiri almajiri ji efere na-akụ babiyala nye tuko bụ ụmụazị 6 eh, 5 eh, years ha na-eji evotu mana nke a ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa a na-ezo ha n'ime trailers dangote trucks a nọkwa na lockdown o a sịkwa lockdown every state lockụọ down onye emovela because of know how police because of know how dpo because of know how area commanders more because of know how army checkpoint niile ọ ha juru ya ha bịa ha eme ndị a allow ha abata ndị be anyị asịkwa ka a gba nkịtị ị na-agba nkịtị ọ mgbe o setiri na-ebewe akwa anyị achọghị ịcheck history ma checkie ka obodo si many of us okay enwere ndị be anyị nọ na Turkey kezi ka Turkey si pụta today kedu ka Turkey historically Turkey ị na-ahụ today ihe e ji mara obodo ahụ Constantinople mana e nwere ndị risere otu a ndị Fulani dị ihe ha chọrọ inyo ndị Turkey mana ha enweghị ọgụgụ isi Turkey risere a tribe bido buo agha in those days ụmụ ihe ndị a nọchadị na YouTube ị nwere ike ịwatch ya kụziere onwe gị ihe Constantinople wụ the political capital of Christianity Rome ị na-ahụ today was the spiritual capital mana that time ha nọkwa na akwa nga ọdụ nọ eh, mgbe Christianity spread na-achị ụwa Catholicism because eh, ihe niile a bido Christianity a bidoro from eh, the Catholic Church mana ọ human beings hijackiri ya Constantinople nọ there nwekwa emperor ya enwere empire a na-akpọ Byzantine ọ ha nwa dị charge ebe ahụ then Rome nọkwa nke ya mana this tribe ebido rise wa because ihe ọbụla sọkwara gị wụ kụọ mm, for gị nwa ịdị mm, human beings ọ ka Chineke si ke mm, ndị mmadụ na-achọ ịzọgbu onwe unu ga-elegoro within little thing anyị ga-eme onye nwe ego ya achọ ịzọgbu ndị ọzọ uh, these things are human ọwụ na ị sighị ike enwere ike bịa manye gị aka n'anya were nke iji eji a ka na-emekwa up to today n'agbanyeghị that ewere eji laws kechiche everywhere ndị Turkey ndị uh, Turks arise ya for ha nwa because ihe a na-ekwu ọ Turkey spreadiri Islam ọ ha spreadiri Islam ị na-ahụ all around the world ha esi ha ba eh, the Byzantine Empire ọgụ seizie the eh, empire ọ from there ka ha ji rise ya ihe ndị a nọcha na history ọwụghị ya ka m bịara ịkọ today mana achọrọ m ihe m ji na-arụtụ ya aka ka anyị nwee ike mụrụ anya kee nkwụcha kee nkwụcha maka na ihe na ekwuru m ihe a two weeks ago ka m hụrụ the revelation of this mụ etie mkpu sị onye ọbụla nwere onyinye nke ya mana elelikwala things ọwụghị ihe ọbụla ka a ga-eleli mana nke a bịazi na-eme korokoro anyị a na-ahụzi ya ya dịzi ka eji ọgwụ jide anyị anyị achọghị ịmara ya onye ọbụla ịkpacha ego gị ịkpacha ego gị ị nweghị ike iri ya ka ezi ị nweghị peace of mind ị gaghị alọta be nna gị ka ezi uru ego ọwa ịkpara bara a na-aba eji ego ego ego olekwa nke iji gị jide ego ị nweghị political power ihe iji wụ nonsense onye jicha ego onweghị political power onweghị ego o ji a na-agwa eh, some of my friends ị nwere ike feel na ịkpatara ego gaa laruo n'ụlọ gị DPO nwere ike ji ndị police bịa mee gị arrest mee gị arrest before gị akpọwazie call asị onye ma mmadụ emego gị arrest ọ that power ha na-ekwu okwu ọ ihe eji ọ ihe eji jiri ndị Igbo because anyị loseru ọgụ anyị lụzuru ọgụ anyị need ịgwa onwe anyị eziokwu generation anyị anyị ga-ebido gwa onwe anyị eziokwu then correct ya ihe ndị a maka na ihe ndị a wụ ihe na-akpa anyị o mere anyị affect ọgụ anyị lụzuru ka anyị ụmụaka anyị mụrụ hapụ itokwa ha na-akọkwa ụmụ akụkọ a maka na ọ wụ na anyị asọtụhụ ya ihe a wụ ihe shigani mụọ ya my brother enwere ka a ga-esi yi aga aka n'ọnụ enwere enwere ihe ọgụ ọgụ a ma na a ga-alụrịrị ya mana ọ chineke ka anyị na-ayọ ka o meere anyị ebere nye anyị mmeri ma ọ wụ unless ma ị chọrọ ịwụzi ohu ọ ya wụ na onye ahụ na-akpagbu gị ị chọghị ịsị look enough is enough ndị Turkey esizie

in those days even sef ha aconquerchala Europe ewepụkwa that ndị Europe shiri ọnwụ nọrọ there jụ that is eh, it was a big eh, battle finally Europe emecha kpazie ha eze kpaa ha eze when the empire bịa bịa dị very weak

narakọchaa ha ala niile ha zụrụ recolonizewa ọ ya wụ then Jerusalem Israel today eh, later eh, na under League of Nations enye ya eh, the British Empire ka ha jide as a trustee ha jizi ya before ndị Jews nọ na allied forces eregroupu bata take Jerusalem ndị arab abakwa ha ọgụ before ha aconquer eh, that is why up to today a bịa nwezie massive eh, refugee crisis among eh, the Palestinians and that is why up to today the Israeli government ị na-akọgodo elu na-akọ ala ha agaghị ekwe because ndị iro

they don't like us so anybody na-akọ akụkọ ihe a onye ahụ ihe anyị ga na-eme na we should, we should be looking at some of our kith and kin a na-use and start dealing with those people ruthlessly those are our

onye ọbụla amatago that na buhari anwụọna so they don't want to give power leave power that thing eh, jonathan teachiri ha is a very big lesson fulani these fulanis a na-ahụkwa n'ihe a they are nomadic they are not indigenous nigerians ha si from guinea bata ngwa lenụ ha na-achịzi anyị eme anyị asị na anyị ma ihe anyị ma ihe anyị dị intelligent but they are ruling over us are we not fools a na-ekwu okwu asị eh, eh, eh, Nnamdi Kanu dị arrogant ọ na-adị arrogant who is more arrogant than your own leaders ndị kwesịrị represent gị ha bịa ha na-akparị anyị looking down on us they can't represent us and they threaten our life our land our people they are not doing anything anyị agba everybody want to go abroad anyị nọ abroad are we not planning to go home anyị nọkwa here na fight na assault kwa racism na assault because this land is not ọsọkwa gị jide passport America jide passport Canada jide passport UK and Ireland this place is not your home they still remind your children this place your children even need to battle here in order to get into certain positions but ala nna ha nọchiri ha onye ụlọ na-agba ọsọ how many Fulanis ka unu hụrụ nọ abroad anyị na ndị Yoruba awụghị ofu anyị na ha awụghị ofu we don't have the same spirit anyị na ha naanị akparamagwa ka ị ga-ama na anyị na ha awụghị ofu so why are we lukewarm so ọ ihe eji na-esensitize sensitization a must continue anyị ga-adị nkwadobe anyị anyị ga-adị njikere maka na o ruola n'omume because ihe a na-asị agha akara aka anaghị eri ngwọrọ agha akara aka anaghị eri ngwọrọ lekwanụ eh, a na-asị almajiri ndị ọ wụ ndị almajiri ha wụ almajiri unu lenụ ha ihe niile ahụ at least some of this chineke mere ebe anyị hụrụ anyị na social media na-enyezi anyị chance ka anyị na-ahụ ihe na-emeni unu ghọtazie ihe nne anyị na nna anyị ha hụchara during the civil war ghọtazie ihe ghọtazie ndị egburu a sị na egburu ghọtazie ihe egburu na civil war anyị hụgazi anyị hụga this small small things o ka iji gwa gị that na we have suffered anyị asufferala unu makwa na enwere ndị Igbo na eh, Gabon enwere ndị Igbo na Ivory Coast enwere ndị Igbo na Equatorial Guinea enwere ndị Igbo in many places but because of na anyị akpakọbeghị ọnụ we are not looking for our kith and kin we are not looking for our people because of na anyị ejighị political power chetanụ na asị na onye ji igu ka ewu na-eso even unu ga-ahụkwa ụmụnna anyị ha sogazi ndị aboki ma ụmụ nwaanyị anyị because of na onye ji igu ka ewu na-eso mana nsogbu anọ ọ ihe eji na-ebido anyị nwere chance this our generation we must not be weak after all enwere ha 80% of Igbo families ha lụzuru mmadụ during the civil war n'agbanyeghị that that time unu hụrụ ihe mereni some of us ahụna mistakes ndị e mekịrị during that period so anyị agaghị ekwe ka mistakes ndị ahụ ka ọ dị ha now that is why anyị ga-eji na-akwado ndị anyị ojikwanụ a na-agwa gị a na-agwa gị ị hụ onye ga-aga mba rifọ nri ị kwesịrị ịma so ka anyị hapụ this individualistic problem anyị anyị hụ onye ga-emenwu ihe anyị a na-agba ya mgba okpuru ihe a wụ ihe e ji mara anyị ọ wụ a dangerous ọ wụ a dangerous quality characteristics a dị dangerous ihe m ji a-support IPOB na eh, Nnamdi ihe ha na-eme because of that na ha adịla consistent hapụ ma a sị na ha mere nke a no na family ọwụla a na-enwe different kind of people a bịacha na eh, family e nwee sọsọ ndị lawyer ndị na-asụ oke bekee oge ga-eru mgbe ihe ọgụ ga-eme na a ga-enwe ndị ga-alụ ọgụ a bịa na family e nwezie sọsọ pastor onye ga na-asị a maa gị aka ntị nke a gị saa the other one a maa ya ọ ga-erukwa o chebe ka onye ga-alụ ọgụ kedu ndị ga-eme ka a na a na-abịa n'obodo a sị kwado family unu etinyekwala isi ebe ahụ ha nwekwara efere nke onye gụrụ egwu eh, ọ sị eh, anyị nwere eh, People's Club nwere ebu nwee mpụ ihe ahụ wụ ụka wụrụ ilu anyị nwere all kinds of people mana anyị ga-akwado our people anyị ga-akwado ha maka na enweghị onye iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ enweghị onye ga-ahụ nwanne ya ya egbuo ya unless ma anya adịghị onye ahụ mma ụmụnne m na ụmụnna m this sensitization anyị ga-a-carry ya on anyị ga-eburu ya baa everywhere especially ndị na-enweghị access ndị ha anụbeghị ihe kepukepu na-emeni ndị dị vulnerable ndị okenye anyị ụmụ nwanyị anyị imagine abanyezie anazị aga ọrụ anazị aga ubi ihe anyị mechara mgbe anyị dị ntakịrị arụrụ m ọrụ ugbo arụrụ m ezigbo ọrụ ugbo yee garri ka ihe m na-emehụ anyị na-esi from gawa ọrụ ugbo ugbu a a na-emezikwanụ ya ugbu a nwaanyị ga-agara ọrụ ugbo e ruo ebe ahụ e repuo ya nne mmadụ nne gị ya aga na ugbo e repuo ya ọ wụrụ ma e gbughị ya o foreigners abịala tekichaa our land anyị ga-emenwu ihe a na be ha emekwa ụnụ ahụkwa ụfọdụ n'ime anyị anyị asị gbaa nkịtị ofu onye pụta na-aka aka na ọwụ agụrụ agụrụ elugwe ka ọwụ agụrụ ala agụrụ enwere lockdown o enwekwara lockdown truck eshi from Borno Kano Bauchi na-agbabadata Ụmụahịa na-agbadata Owerri na-abata Aba gafechaa many states because ha chọga ka anyị na ha gbu ha chọrọ ka anyị na ha gbubie ya once and for all maka na ọwụ anyị nwa ji ya na Naịjirịa kedu ndị anyị na ha because ha ji other tribes na-abịa ama anyị aka ewepụ ọwụrụ na ọwụ anyị na ha one on one anyị ma ihe anyị ga-eme ha so ha bịa ha na-eyuzuzi government power na-abịa amanye anyị aka n'ọnụ anyị ahapụkwala ha sị ngwa riwakwanụ ego gọọmenti ụnụ riwakwanụ ego gọọmenti ụnụ ka anyị nọrọ onwe anyị ha achọghị they want to annihilate us o nwe ewu na-amahụ nke mana anyị agaghị na-echere nka maka na anyị ma na enwere ndị ndị Yoruba ga-asị ndị Yoruba na-akpọ e, olodo Igbo ga-akpọ ha itibọrịbọ enwere ndị itibọrịbọ enwere ndị Ọka ga-asị na ndị onye a wụ akaoli some of us awụ ndị akpịrị akpịrị ogologo enye ha ego ha ere onye ọwụla ọwụkwa judas rechara jesus christ kee ihe o jizi the money mee ka o mechara lufuo the money ego ọbara anyị ga-continue eh, this eh, sensitization ọ dị ezigbo mkpa maka na ndị na-abata na awụhụkwa almajiri ndị a wụ ndị boko haram ndị ga-alụrụ ha ọgụ lekwa plan fulani fulani chọrọ iju isizi naijiria niile kpọbata ụmụ nwanne ha enweghị their own country ihe a wụ tribe i tresie their history ị ga-ahụ ka ha si fọmụ so ha chọrọ iyuzu naijiria as a fulani country ka ha kọntroluo ya mana unfortunately ma these people nwere eh, ha wụ arụ ha wụ the scum of africa the scum of the black race a na-ekwu ya ya dịka hatred mba enweghị ihe ha pasịtara ihe ha ma just na-asquander na-asquander na-asquander na-ezu oshi they are vandals lenu Nigeria na enwere ihe mega a na-asị dangote ji dangote jikwanụ ego ego ezuru ezu ọ wụ front for money laundering company o mepekwara unu ga-ahụ how wicked ha dị na ọkwa ndị ndị a ka ọ kpọta ka ha na-amanagera ya company to tell you na ndị a ahụhụ black race n'anya mana ọ wụ anyị nwa ka ọ dịra ịdị consistent anyị ga-ebidogodi ụmụnne anyị na-agbara ha odibo anyị agaghị ekwe ha ọ ihe mere some people na-asị na I dị ruthless na ana m ekwe ekwe ọ eh, because of ịchọọdị ige ha ntị because isi adịghị ha mma ndị Igbo si na ihere anaghị eme onye ara na ọ wụ ụmụnne ya ka ọ na-eme some of them who are ụnụ ma ihe a na-akpọ who are some of them with bọrịbọ ndị ị ka mma ego gị kwa gaa na-eche ka ọ da e, e, nke e rifọrọ na table ka ọ dapụ some of ndị mụ na ha so mechaa student struggle politics na school maka na enyegazi enyeziri ha appointment ha na-enwetasị kọbọ kọbọ na ha echefuo ndụ anyị gbara na anyị ga-eliberate our people because ha chọrọ ọchịchị because ha kedu ihe ị ga-eme ị bịa ọ naanị gị ị ga-ahụ injustice ị ga-ahụ ihe na-eme n'obodo obodo gị hụ na ihe a wụ truth ga-agba nkịtị ụmụnne m iwe ga-ewe anyị iwe a na-agụ egwu anyị ga-eji iwe ma anyị ejighị iwe anyị agaghị asolvenwu problem a ihe awụ ihe a na-aji ọchị eze eme ọwụ ihe eji nwayọọ anyị ga-eji iwe maka na generation anyị a orugo anyị n'aka isọtụ the problem of our people ọwụ anyị nwa ka ọ nọ n'aka isọtụ the problem of our people ma anyị asọtụhụ ya ma anyị asọtụhụ problem a ụmụ ị mụrụ ga-etotakwa na-akọkwa otu anyị si akọ and o gosiri na anyị wụ cowards mana ọwụ ihe eji mara anyị ejighị cowardic behavior mara anyị anyị awụghị ndị ụjọ mana anyị ga-eusezi strength anyị nwere now karịrị strength ndị nna nna anyị ha nwere mgbe a lụrụ ọgụ mbụ abịazie now anyị nọ everywhere in the world na-eme ihe dị egwu anyị bịakwa anyị achọghị channel strength anyị anyị achọ asị hapụ ndị a ị na-ahapụ ndị ọ mgbe esi etiri now go online gaa hụ ka Europe ji luzuo Constantinople up to today thousands of years ọ dịla aconvert onye ọwụla ụnụ a na-ahụ Turkey in as much as na eh, Ottoman Empire mere policies gbahapụ people that their religion mana ha bịakwa ha na-ehelp ha na-enye favor more to eh, Muslims

ọ ihe mere ndị EU ekwe etinye ha na European Union because ha achọghị a na-emezi politics ọ ihe eji mezi introduce ihe a na-akpọ diplomacy diplomacy ọchị eze mana ọchị ahụ anọghị n'obi ụnụ ma ihe otu diplomacy ndị gụrụ akwụkwọ so anyị ga-amụrụ anya iwe ga-adị anyị n'obi ma iwe adịghị anyị n'obi anyị agaghị anyị agaghị esave our people anyị nwere great people mana anyị gbaga nkịtị anyị na-agba nkịtị na-agba nkịtị and anyị kwesịrị ibu ibu ibu ibugoro ụzọ target wa target wa ụmụnne anyị ndị ahụ a na-eyuzu ọ ndị ahụ anyị needịrị ideal with them because one of the problems anyị nwere na eh, eh, n'ọgụ gara aga wụ ndị na-agba anyị mgba okpuru eji ụmụnne anyị na-agba anyị mgba okpuru anyị abịa anyị a na-agba nkịtị enwere ofu onye enyi m nwoke gwara m gwara m ọ wụ onye afrịka ọ sị look na ndị nwere ike na ndị nwere ike inyere ụmụ afrịka aka wu ndị igbo mana ihe merenụ wụ na ndị be anyị na value too much eh, ịdị ndụ mụ asị ya ọkwa sure na anyị alụọkwala ọgụ mbụ ya asị mba na ọ watchiela ya na anyị laikere eh, anyị eh, anyị anaghị akwafu ọbara sị ya nke ahụ wụ eziokwu ọ nọ na culture anyị mana ọ meanhụ ya asị mbọsị ọwụla ị decidịrị na enough is enough na anyị ga-ahụ ihe ga-eme na ọ sọsọ anyị wụ ndị nwere ike ịzọ ịzọ ịzọ nwa afrịka and ihe o kwuru wụ eziokwu ngwa lenụ anya ndị Fulani pụta ha egbuo because of ha ji religion Islam na-eme intertwine as a way of life abịazie ya dịka christianity nke anyị ọ bara anyị n'ime christianity anyị ọ bara anyị n'ime unu echefuo na akwụkwọ nsọ anyị na-agụkwa sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche david ha samuel ha elija ha nehemaya ha ndị amụma niile ndị a ha mechara mgbe ha mere exist a na-alụ ezigbo agha a na-alụ agha ọ wụ agha ka e ji mara ụmụ Israel even Israel today ụnụ hụrụ chike ha tara ezigbo ahụhụ ọ ihe mere ha na ha anaghị eme anya pam ụnụ kọgide elu kọgide ala Palestinian asịkwala elu Palestinian asịla ala ha agaghị atụpụrụ ụnụ ọnụ maka na ha ma ihe ha hụrụ ha abịachila bịa were ala ha mana a lot of things emebiekwala a lot of things emebie even o mebiwala n'etiti anyị anyị ka kpakọrọ ọnụ ya emebi ọ fọzie mgbe a nara anyị ala anyị we will be finished thousands of years mgbe ahụ ka ị ga-ebezi akwa generations upon generations upon gen a na-eme ekwu ya na ya dịka eh, ya dịka ọ film anyị ga-eke nkwụcha maka na ihe ka nte abịakwutala nte n'ọnụ ya ugbu a sef ka anyị ga ụmụ ekpe okpukpere chi a ndị ofe mmanụ na-etinyecha anyị ga anya na-ekpe ekpere ha ha ahụghị anyị n'anya ha chọrọ ka anyị na-abịa na chọọchị ha abịa na-atụrụ ha ego na-atụrụ ha ego tithe na ndị otu ya mana ha agaghị emepe ọnụ kwuru n'eziokwu ha ga-ahụ eziokwu ha agaghị ekwe since e ji na-eme ihe a ndị ole niile wụ daddy GOs ụnụ wụ onye kwuru okwu from redeem to mountain of fire and ha niile ma latter rain assembly all of them winners chapel e nwere any of them standere up condemn ihe na-emeni ụnụ ahụna na chineke sị na ndị igbo sị na ụka dị n'obi ihe kakwa mkpa ihe kakwa mkpa na okpukperechi a wụ ezigbo obi chineke nwere iwu idowe iwu ya idowe iwu ya hapụ ihe a ọ sọkwa gị gaa biri n'okpuru ụnụ ahụna ndị mmadụ na-ebicha n'okpuru altar still ihe na-ebeni na-ebe chọọchị ole ka e nwere na naijiria naijiria chọọchị chọọchị juru everywhere na the most flourishing industry na naijiria ọ wụhụ chọọchị ọ chọọchị onye bido ya ebelieve na o nwe call ya ebido chọọchị nke ya mana enwezie i ruzie Lagos ga ahụzie mega pastors anyị bịa anya anya anya na-atụrụ ha ego na-atụrụ ha ego ha enweghị ike stand up kwuo eziokwu ha hụrụ ihe niile na-eme na naijiria chefuo na jizọs kraịst ha na-epreach was a man of truth mgbe ọ dị ndụ mgbe ọ wụ mmadụ jizọs kraịst stood stood against lies stood against the status quo ọ condemnụrụ ihe ọjọọ condemnụọ ọ tụghị ụjọ ndị daddy GOs na ọha na ha atụ ụjọ ha ọ na-ekwuwe eziokwu ihe ama our people abịa na-atụrụ ha ego na-arụrụ ha na-arụrụ ha chọọchị chọọchị wụzi incorporated a na-ekwu ya dịka ashị but ihe ndị a wụcha eziokwu anyị ga-azọgodo onwe anyị maka na ihe ha na-asị anyị hụrụ chineke n'anya because of na anyị hụrụ chineke n'anya a na-eme anyị exploit a na-eme anyị exploit ọ wụghị ga biri n'ime chọọchị ebe obi ọ wụghị inwe ezigbo obi the greatest commandment wụ the golden rule the golden rule ihe m na-akpọ the golden rule ọkwa ihe jizọs kraịst preachiri ọkwa a na-eusekwa ya many things the golden rule do unto others what is good if it is done unto you ihe a wụrụhala your guiding principle forget about church i nwehala this as your guiding principle gị na chineke ihe ahụ ị na a na-agụ ya ka egwu ihe ihe i mere onye ọzọ e mee gị ya ọ ga-adị gị mma ihe ahụ i mere nwanne gị e mee gị ya ọ ga-adị gị mma lenu ma ọ ga-adị gị mma lee ma ọ ga-amasị gị ihe ahụ ị mere nwanne gị e mee gị ya ọ ga agụrụ ya akwa e nwere e nwere onye gụrụ ya as egwu the golden rule ọ ya wụ the a to z of ụka dị n'o- ndị igbo sị na ụka dị n'obi so ụhụ ị bịa ịga zucha oshi ga-aga nara ha eda na chọọchị ịga zucha oshi ga-aga na-eme ihe ọjọọ n'ụka were ụka na-acover up echie gị knight echie gị eh, de gaa start ya chọọchị no ngwa lenụ ndị pastors mmadụ ole na-eprichi against ihe mega na Naịjirịa mmadụ ole because i prichiwa ya ị ga-aga nga o so na ihe gburu Yesu Kristi Yesu Kristi nwụrụ ọnwụ n'elu obe maka eziokwu ya because ọ condemnụrụ ndị Jews condemn ndị Pharisees condemn ndị Sadducees bata n'ime ụlọ ụka chụsasịa ndị niile ji ebe ahụ eme ego ihe a na-emekwa today sị you brood of vipers ụnụ wụ ndị a bụrụ ọnụ ụnụ aturnụgo ụlọ nna m ebe ebe ebe ego ọ ihe mega na chọọchị taa ọwụwụ ihe mega ya ị bata na chọọchị now ọ the highest bidder ị bata eh, gọvanọ eshi ebe o shi zaa o nwere ike bịagoro late na chọọchị ọ bịa abata na altar e nye ya microphone ya ekwuwe okwu i jiri ego wụrụ ee permanent secretary ma ọ senior civil servant ma ọ top businessman echie gị knight ihe ndị ndị Pentecostal a na-akụsu na-akụsu ka ihe e ji start ya dị Pentecostal ọ some of us gụrụ akwụkwọ ma na Martin Luther ihe o ji start ya eh, put eh, konyesịa thesis ya on the doors of Wittenberg all because of mpụ na aghụghọ a na-eme na Catholic Church mana the same thing ka a na-emekwa today n'ime the same Pentecostal Church mgbe Jesus Christ nọ n'elu ụwa he was going about like an evangelist na-eprichigharị everywhere na-eprichi ka onye ara na-agwa ndị mmadụ ihe dị mkpa on righteousness akwụkwọ nsọ ahụ kwukwara ekwu ọ sị seek ye first the kingdom of god and its righteousness and every other thing shall be added unto it ụmụ nnụnụ nke igwe ha ọ kpaga ego mana chineke na-eprovide ihe ha na-eri so ihe anyị ji na-eti ihe a wụ hapụnụ hapụnụ ihe ọjọọ e mega ụmụ chọọchị ndị a gbagharịga a na-agbagharị ya ị nọrọ na-eme ihe ọma na-achọ ihu chineke chineke ga-anọnyere gị since m ji nwee experience on that spirituality ọ na-aguidezi m ọ wụghụ ịga na chọọchị yes ịga chọọchị dịkwa mkpa ka ị nwee ike na-anụ ozi ka ọ na-awake ndụ gị mana ọ wụ nke ịgazi ma ya ahụhụzi Daddy G.O ndị oshi na ndị ama ihe ama lekwa ha zụgaza jet here and there na-anapụ our people ego o ruola mgbe a ga-abịa kwuo okwu on justice enwebe ịhụ ha gị bịa hụ n'ime ime obi ha ha kpọkwara anyị ashị n'ime ime obi ha ha kpọrọ anyị ashị keezi uru chọọchị ele ndị anyị na ha kpekachara Christianity e, na ọwụ ndị Yoruba ha ọ likere anyị ha alikeha anyị amakwa m na enwekwa e, some of them dị good mana most of them alikeha anyị ọ baghị uru ịnọkọta ga-atụwa ashị kee ihe ha ji chọrọ ka e nwee one Nigeria one Nigeria ebe a ga na-aghọgbu anyị ebe monkey go dey work baboon go dey chop ndị anya ụfụ ndị aghụghọ ihe ọwụla ha na-eme aghụghọ aghụghọ ha na-achọ otu ha ga-esi rụka gị a na-ekwu ya dịka a kpọrọ mmadụ ashị but ihe ndị a wụ ihe na-emeni so ọ dị mkpa na anyị kere nkwụcha onye ọbụla nwere ọrụ ọ ga-arụ bido na-esensitize especially ndị nwere ndị nọ n'ụlọ ndị nwere ndị nọ n'ụlọ na-enweghị access to information na-akọwara ha ihe na-emeni ụmụ okorobịa anyị ndị ga-amụ otu e si agba egbe ha ga-agbawakwa ya mụwakwa ya mụọ mma dọwa n'ụlọ burglary proofs n'ọnụ ụlọ maka na ọ ga-ese eti anyị amaghị mana chineke anyị mụ anya eh, aka ga-ebi ha n'ala mana dịka m si ekwu na-ekwushikwa ya ike okwukwe na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ ọsọkwa gị nwee okwukwe elu ya enweghị ezi ọrụ ọkwa a na-akụzi ya na eh, kati- katikizim ndị Katọlik okwukwe na-enweghị ezi ọrụ ọ nwụrụ pii anyị ga-ebido lewa kwadowa ndị anyị ma ha jiri onwe ha inyere anyị aka maka na o ruola ọ ihe m ji na-asị a na-asị IPOB IPOB enweghị organization a na-enweghị nsogbu enweghị organization enweghị ebe a family self enwe ebe a na-anaghị enwe nsogbu mana ọ wụhụ eh, ọ meanhụ that na na organization ahụ adị mma obodo ọbụla nwere nsogbu mana ọ meanhụ na obodo ahụ enwe ihe dị mma nọ na ya ndị IPOB o teela ha mewara ha dị organized o nwere ike ha adịchabeghị organized mana anyị ga-enyere ha aka maka na ha wepụtara kedu ndị anyị chọga ndị ga-azọ anyị anyị chọga heroes kedu ụmụ okorobịa ọ bụrụ na ike dị gị hazie otu ọ dị now anyị need every town vigilantes anyị need vigilante na every town unu maka okecha ndị na-eche nche maka na ndị ahụ ndị ndị anyị na ha na-eme ihe a wụ ndị ụjọ n'abalị ka ha ji abịa ha bụrụ ha agbalaga ha bụrụ ha agbalaga mana anyị ga-amatch ha head on anyị ga-amatch ha head on ma anyị ha match ha gbuo anyị egbugwara maka na ọ kwa maka igbu a gakwa egbu ka anyị ghara ka ọ hapụkwa ụdị ka anyị deceivega onwe anyị because ụmụ okorobịa na unu na-ahụ ha na-abata eh, unu mata na ha abata ha ọ bịadị ime gịnị ha o bu ahịa na-abata ha ọ zụga ahịa e nwere ebe a na-akpọ ọrụ unu na-ahụ ụmụ okorobịa a na-amabata na igurube the other day unu hụ 400 and e jidere ha na eh, Abịa na ah, side Aba trucks a na-abata a na-ahụ what of ndị bakwaranụ unu bịakwa ụmụnne ha na a na-ezo ha anya anyị ga na-ele anya na military barracks ebe ọ bụla e nwere camp ama Awụsa niile ama Awụsa niile anyị ga na-ele anya ndị niile anyị hụrụ nwere sympathy na e yuzuga against us anyị ga-eme ha attack anyị ga anyị anyị ga anyị ga anyị ga na-ele ha anya onye ọwụla ekwuru m ya edere m ya na my wall anyị nwere onwe anyị ndị niile rụrụ sabo saboteur ndị rụrụ saboteur against us anyị ga-atọgbu ha anyị ga-ahangị ha publicly aga m elead the campaign for that so onye ọbụla ọ sọrọ ọ sọkwa ha ndị ugwu bịa yuzuo ha even up to today ndị Israel ka na-ejide ndị niile Hitler yuzuru gbuo Jews a ka na-ejide ha even enwere ndị nọcha 90 something years ejide ha sentence ha ma ha ikpe ndị nwụrụ anwụ a na-abọlicha ha make sure na edisgrace ha so all those people anyị ga-edisgrace ha anyị nidiri ịgba ha n'anwụ ihe ha na-eme ma anyị aga na-ekpuchi anyị aga ahụ ihe ọjọọ na-ekpuchi ya aka o socha na one of the problems anyị na-enwe because ịnọzi mma ịnọzi mma gị na family gị ị chọọzi ịma then anyị nwere ike ịgazi to hell until anyị ebido until ebido callwe spade a spade ihe gị na-ebe na ka na-ebekwa so ọ na-akọkọ IPOB anyị ga-akwado IPOB unu ahụgo nọmba eh, Nnamdi Kanu nyere kpọọ nọmba on your own individual this ịnụgo ọ wụhụ ụdị iweta ego anyị needed a- I needed assistance ọ wụrụ na ị ga because ndị bịaga ihe a ọgụ ka ha bịara enwehị ihe ọzọ some of the akpa ndị a ha bucha egbe na ya mana already ọ ha eh, area commanders they are the area commanders they are the DPOs they are in charge of military but go to uh, uh, uh, Obinze barracks now kwa 32 or 34 ma ihe ọbụla ọ wụ field artillery brigade Obinze go gat go to Ohafia gaa na Ọnịcha ọ ha dịcha in charge they are in charge of these places ha niile they will plan whatever they want to plan there

ụnụ ma ihe mere otokoto but some of them feel a na-ekwu ha na-atụ ụjọ ka ihe na-atụ ụjọ you are a governor you, you don't want to protect your people why are you a governor why do you want to lead why do you want to lead if you are afraid to protect your people

ebula some of them a na-achọ iyuzu ha it is important for us to sound note of warning to anybody who will aid or abet eh or sabotage our effort to defend our land anyị agakwa espare we will not spare that person ma ọ kwa nwoke ma nwaanyị mgbe o setiri na gị echeta na ọ nwanne gị nwaanyị mgbe o setiri gị echeta na ọ nwanne gị ma ọ nwanna gị you should inform the person na anyị agaghịkwa espare because ndị anyị na ha na-emekọ ihe a ha na-ata na-abụ anyị anyị na-ata na-abụ ha n'obi ha na-ata na-abụkwa anyị anya ọ dị important ka anyị mara this vigilant

eh, ụmụ ngwọngwọ ọgụ nwere license ma then kesi eh, another thing ụmụ okorobịa anyị na-agbagharị na cultism anyị nọkwa Aye anyị nọkwa ihe a anyị nidiri heroes anyị nidiri heroes ihe anyị ji ekwu ihe a wụ anyị achọghị ka etake anyị unawares because ama m these people unu na-ahụ ihe na-eme na middle belt a nọ nọ iteta n'ụra abịa na one family gbuo 17 people bata na one family gbuo 10 people bee onye ọwụla n'isi isi ma nwa a mụrụ ọhụrụ no mercy anyị agaghị ekwe ihe a happenụọ because ọ na-aga ime ọ na-aga ime ụmụnne m na ụmụnna m resources anyị need ibido mobilizewa resources ihe ọwụla otu ọwụla ị ga-esi nye aka make inquiries na be unu jụọ ha ma enwekwara vigilante jụọ ha enwere academy na be anyị enwere ndị na-adonate eh, cartridges enwere ndị na-adonate anyị abịaghị bụ igbu mmadụ anyị asịghị anwụ ka na abịara ịlụ ọgụ no we just want to defend ourselves in case anyị achọghị ka e take anyị unawares we want to defend ourselves in case the enemy launch attack because ha ga-alaunchịrịrị ndị a nwere ka ha si eme eh, ha na-eme ka eh, atụrụ they want to take our land ha chọrọ because nsogbu na-abịa ha ma na anyị enyopuola ha so ha chọrọ itinye ọgba aghara unu ahụgo ha tinyega in many ways na unu go online unu ga-ahụ eh, na-alụzi ọgụ ndị anyị ndị yoruba ndị yoruba na-emezi anyị attack because ha adịla threatened ụzọ ahụ ha shiri adịchala threatened ha hụ na na naijiria enwezi mmekwata so ha na-achọ ihe ha ga-eji provokuo ka alụwa ọgụ ka ha werezie government might bịa zọgbuo anyị mana chineke anyị chineke nke igwe ndị agha anyị na-efe ọ ga-agbara anyị ọgụ mana anyị ga-adị nkwadobe anyị ga-adị nkwadobe maka na ọgụ enwere ike dị 1000 100 men emerie 1000 mana anyị ga-adị nkwadobe anyị ga-amụrụ anya so ọ dị ezigbo mkpa na anyị ga-adị vigilant anyị ga-amụrụ anya all military outposts military outposts niile nọ na be anyị anyị ga na-amonitor ha biko ma nwoke ma nwaanyị zisaanụ ozi a ka enwe ike na-enye report unu hụrụ nọmba ndị IPOB wepụtara ee ana m acontactkwa ee groups ọwụla nwere ike ee ndị nwere structures enwere few groups ndị nwere structure mana ana m ele ka eh, how strong ha dị ma ha nwere ike inye aka ọwụrụ na ha ga-emenwe ihe anyị ga-enyere ha aka enweekwa nke ị nwere sendịara m just n'ime inbox sendịara m contact a ga-abịa irichi gị so ihe m na-ekwu anyị ga-amụrụ anya all military outpost niile security outpost ma eh, nke ndị army o ma nke ndị police o ma nke ndị navy anyị ga na-eche then ụmụnne anyị na-arụkwa ha na ha na-arụkọ anyị ga-ama ma uche ha ọ dịkwa ya ma uche ha ọ dịkwa maka na ha ga na-ezekwa ndụ ha maka na ose etikwa ọwụ na ose eti mana unu ga-ahụ ha ji ahụ wee so ọ ihe mere ha ji na-edinye all these foot soldiers ka ọ ghara ịwụ ihe a ga-eji government army because eyuzuo ebe ahụ ụmụnne anyị ga-agbapụ ha afọ so ha na-esendizi ndị ha na-esendi na truck ndị a wụ full 100% ụmụnne ha so ha mee ya ee anyị na-eti nke nke gị hụ police na army abịa sị na ha ga-eme investigation by then egbuola ndị a na-egbu so anyị ga-amụ anya so that ọwụ na e nwere vigilante in every community border towns outpost ihe ndị a wụ ihe anyị ga-azọchi ụkwụ n'ike enwe vigilantes so that pam ha tinye isi agbatuo the person by the time ha hụrụ na anyị dị ready for ihe ọwụla ga-ahụ because nwayọọ nwayọọ a ga-agba ha n'anwụ Nigeria na-abịa ikolapsụ because of ashị na ihe ọjọọ niile ha mekọchichara so ha chọrọ itinye ọgba ha chọrọ itinye ọgbaghara ka ụwa sịzie na ha na-enwere nsogbu na a lụwala ọgụ enwezi onye ga-eche ashị niile a na-ekwuru na buhari anwụọ na ihe ekwusigazi ike ọwụrụ na buhari anwụbe buhari pụta bịa meenụ live eh, eh, broadcast ọwụ recorded broadcast femi adesina ekwuola ya na eh, recorded broadcast

unu ahụgo from evidence the thing they are bound that they are hiding something a na-arọnzi government dịzi ka nothing nothing is happening so the the courage anọzi there

people like but unu hụrụ na is not the same instead ha ji chọrọ iji intimidation they think we are Hausas we are not we are not Hausas and we will never be ihe anyị wụ ndị Igbo anyị wụ Biafrans gachọ we are not forcing anybody I've seen what they are trying to discredit fine there's no problem what we want is to go on our own anyị e-sit down ka ụmụnne even there's nothing like there's nothing better than a homogeneous country unu akpakọ hazie obodo unu anọ m na Ireland in as much as na ụmụnne na-enwekwa issue but it is their country ha nwere ofu obi ka ha dozie their country nyere onwe ha aka n'agbanyeghị that na ha nwekwara differences they spread the wealth ị bịa ịchọ ọrụ ha ga-ebu ụzọ nye nwa ha ọrụ and otu a ka o kwesịrị ishi dị so sometimes anyị a na-aba racism asịkwala nka this is not our country they will tell you fuck off go back to your country and otu a ka o kwesịrị dị go to your country and sort yourself out ka ihe anyị na-agbara ọsọ ka ihe na-achụ anyị ọ wụ na obodo dị mma anyị kwesịrị ịbịa obodo a na-ele anyị ile ị tụọ passport gị na airport e-respect-ia gị ha hara nshi our country government a-retaliate-ie ha hụ ka onye ọla nọ mma onye ọcha achọghị onye ga-abịa wụrụ ya a burden eh, ha lee anya hụ na anyị awụghị a burden o ngwa legodi countries countries na-enweghị ha nwere ihe na-eshichara ike ọ ndị na-enyeziri anyị aka is that not a shame because of na ndị ara chịga anyị ihe ha ma riwa riwa riwa riwanụ ka a na-eri ha achọghị ịma otu obodo ga-esi dị mma so ụmụnne nnu mụrụ ka anyị ji ka anyị zọtagodo ala before tọwa ute vigilance bikonụ ọ dị ezigbo mkpa onye nwere information mana ka e spread sensitization a ka dị on ọ dị important because a dị aware a sị na agha akara aka anaghị eri ngwọrọ agha akara aka ọ naghị eri ngwọrọ ọ ihe anyị needịrị ime now ka onye ọbụla dị aware i nwee ụmụnne gị ikwu gị na ibe gị gwa ha kee nkwụcha gwa ha mụrụ anya gwa ha dị nkwadobe na ihe mgberede nwere ike ime ebe ha bi ha mechichakwa ike ha nwụchichakwa ya ike a dịghị ama ama o nwee nke onye nwere o ji echekwara onwe ya ya dosie ya ike mana nke dị mkpa ka anyị tinye ala Igbo n'aka Chineke otu a ka ọ ha m n'ọnụ bikonụ asị m eh, ka udo dịrị ụnụ eh, ka anyị mata na ọ dị mma na anyị chekwara onwe anyị maka na anyị echekwaghị onwe anyị ndị iro eh, achịrị anyị taa